gịnị wụ neighbor n'asụsụ Igbo neighbor neighbor
neighbor ajụjụ iri ka m ga-ajụ gị otu ajụjụ bụ puku abụọ ya bụ ajụjụ iri awụ puku iri abụọ o doro anya ọ bụrụ na ịsata ajụjụ nye gị ịsata nye gị ịsakwanụ daa ya inyekwa m o doro anya a ga-emegide wee ruo onye anyị ga-eru mana marụ na ọ bụrụ na ịsagide ọ gbado gị inwe ike ịjụ mmadụ inwe ike ịkpọ mmadụ inwekwa ike ịjụkwa mụnwa bekee kpọrọ ya lifeline doro anya ka agbapịa ọsọ igbo bụ igbo hmm. ome osu ọbata ngwa ka anyị pụọ nna gịnị wụ rice n'asụsụ igbo
rice osikapa
osika osikapa ọ dị mma ngwa ị na-enyo mba
ịchọrọ inye m ego na ịpụta nchọrọ ata ndewo ọ bụ aga aka ọ bago kee ka arụ dị gị kịta iritego puku abụọ ọ tọgbugo mana achọ iritekwu ma rie nne ọ ga hmm. n'iru ka ịchọ iji nke irite ugbu a nawa

hmm?
ụbụrụ ụbụrụ brain wụ ụbụrụ n'asụsụ Igbo inwetala ya ihe anyị na-asụ ebe a wụ Igbo izugbe mana mara na ịsụọ olu ndị anyị ewee ya hmm. anyị na-agakwa gịnị wụ nke na-eme nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ebe ị nọ wụ podcast gị na igwe eze nna ya nọ nwayọọ na igbo ka anyị na-eme ebe a gịnị wụ husband n'asụsụ igbo
husband di
di igbo bụ igbo na-ekili anyị ugbu a ga-asị aa ah, ah, kezi ụdị ajụjụ dị mfe a na-ajụ nwanne anyị nwoke a ọ bụrụ na ọ dị mfe bịa nọdụ ala ebe a tinye ike n'oche a ọ na-ada gị ọkụ anyị na-ajụ gị ya ngwa jide anyị na-agakwa n'iru kee ka obi dị gị ugbu a ọ tọgbugo m ọ tọgbugo gị fọrọ obere ịchọ iji ego a nawa ka m gaa n'iru gaa n'iru ịchọ ịnwakwu

ị chọọ agụmana otu ugboro ee nsogbu adịrọ otu ugboro ọ bụrụ na i- i- i- i- i were ịkpọ mmadụ ugbu a ịjụ mmadụ bụ ma ejizikwa ọzọ Ee, ngwa gaa n'iru
ọch- ne- question neighbor neighbor a- agbata obi ee agbata obi agbata obi Ee.

Igbo bụ Igbo na-afụna na ọsọ abaghị ọkpa ọ sị anyị jidebe ngwanụ ebe ị sị anyị jidebe anyị ga-ejidebe ka i ritela ego ugbu a kedu ihe i nwe ịgwa ndị ọzọ na-ekili gị ee ihe m nwe ịgwa ndị ọzọ na-ekili m bụ na mgbe m mgbe m chọrọ ịbịa ebe a uche m niile wụ ajụjụ a ga-ajụ wụ ajụjụ ga-atọ ọkpọrọkpọ nke ukwuu mana ka m wee- ka m si wee bịa wee fụ na ajụjụ na-amasị ajụ wụ ihe a na-afụ anya ihe a na-anụ mgbe niile ka a na-ajụ ebe a so agba abụrụdị m n'obi sị na m ga-asata mgbe m na-abịa ụjọ na-atụ m amadụ ka ga-asatawe ka ga-asatawe ka m asatawe ha sị ka m bịa nwaa ka m bịa nwaa kene mana ka o si wee dị obi dị m ụtọ rie nne enwerọ mgbe m bu n'obi enwerọ mgbe m tụrụ anya na m ga-enweta nwa ego ruru otu a kewere ime na ịma nga n'iru na ebe ọ bụ na a jụbe mmadụ ajụjụ a sịkwa mgbe ọ masị gị gaa n'iru zakwuo i nwe ike iritekwuo ego ego ọzọ Ee, ma na o nwere ya ihe- na-ajụ mmadụ ajụjụ a jụgoro gị mmiri ma dịka ya akpọkọ mmadụ Ee, ma enwe ihe dị n'ụwa Hmm. ee, jide nke i ji

Ị ga-agwakwa Ah. ndị ansa. ihe sikwara ike tụkwa pu- puku abụọ ị ga-anapụ m kịta o zugokwa ịmata kọpụ garị Nakwa ya. kọpụ garị iri o rukwerọ iri kọpụ garị ise nsogbu adịrọ ka a gaa n'iru Ọ sị gaa n'iru. ka a gaa n'iru Ngwanụ Igbo bụ Igbo ngwa na m aghọrịta gị ya. Ka anyị gakwa n'iru. Ọ dị mma. Gịnị wụ expert n'asụsụ Igbo?
expert